igbo ndị ọma nwe mmadụ ekele m unu unu asalachi ọha na eze ndị ọma ama m na izu ụka a ga-abụrụ anyị izu ụka ọma o ruola oge anyị ji ewetara unu ihe omume unu asalachi ụmụ abịa kpọmkwem site na igwe onyonyo MCL nke na-abịara unu kwa ụbọchị na nke taa bụ ụbọchị mọnde abalị iri abụọ iri a- i- abalị iri atọ n'ime ọnwa julaị n'afọ puku abụọ na iri na asatọ ma bụrụkwa ahịa orie ka mụ onwe m ọfriche jide na-anabata unu na-asị unu unu asaala chi ama m na ọ bụ eke- ekwe ekele ihu asaa amakwa m n'ebe ị nọ ugbu a na ihu asaala gị n'ihi na nke taa n'eziokwu n'eziokwu aka anyị juru eju bara abara imeta gị mma dịka anyị na-anọ ebe a kwa ụbọchị imeta gị mma anyị igbori mgbe nakwa ịtụle uche n'ọtụtụ ihe ndị metụtara anyị leba anya n'ọnọdụ anyị ha dị iche iche asụsụ igbo na omenala tinyekwara ihe ndị ọzọ ga-eme ka obibi ndụ anyị bụrụ igba ọ bụ ya ka anyị nọ ebe a na-eme n'oge unu asalachi ụmụ abịa nke taa aga m aga n'ihu ịkpọpụtara anyị isiokwu anyị ga-eleba anya na ya n'ihi na ọ bụ agụghị ụzọ agụghị ọnụ na nke taa unu asalachi bụkwa otu n'ime ihe a na-ahụta ugbu a bụ otu n'ime okwu ndị akpụ n'ọnụ na-aga gburugburu ala anyị ee taa n'oge ndị a bịa kedụkwanụ ya bụ ihe ebumnobi otu ndọrọ ndọrọ dị iche iche na mgbagharị pati ọ bụrụ gị ile anya ị ga-ahụ na ya bụ ihe echirikwala bịa dịka o si echi abịa n'oge ndị gara aga dịka o si adị n'oge ndị gara aga eh, n'afọ ọzọ ruchakwa otu afọ ugbu a ka ọ bụrụ na ya bụ ntuli aka eji eme ndọrọ ndọrọ nhọpụta onye isi ala ndị gọvanọ na eh, ọtụtụ ndị ọzọ ndị nnọchite anya ndị omeiwu ha niile ga-atara ọchịchị n'ihi ya ka ọ dị ugbu a ka ọtụtụ otu ndọrọ ndọrọ dị iche iche na-agbakọtawala aka dịka ụfọdụ na-ekwupụta ebumnobi ha na mmasị ha ịga ịzọ ọkwa ọchịchị sitekwanụ na ya otu ndọrọ ndọrọ dị iche iche a na-akwasi onwe ha ike na-enye ya onwe ha aja n'ukwu tụmadị ndị ga-ejikwa aha ha adọ ndọrọ ndọrọ ọ bụ ihe ndị a ka anyị ga-ahụta ugbu a ee kpụkwanụ nke bụ emechaa ya n'oge na-adịghị anya ya bụrụ oge achụmnta vootu mana ka ọ dị ugbu a anyị na-ahụta na ee enweela ọtụtụ nkwogharị na ọtụtụ mgbagharị na ọtụtụ ee ụfọdụ sị na ọ bụ ịgba akwụla pati ama m ma ọ dabara adaba mana ekwuolanụ m ya Ee, ihe a na-ekwu wụ na ahụ lọtara n'oge a tụmadị n'izu ụka gara aga na ọtụtụ si n'otu ndọrọ ndọrọ APC gbafee na PDP mana ndị ahụ kwa a na-ekwu maka ya bụkwa ndị sibu na otu PDP gbafee APC a na-ajụzi kedu ihe na-achụgharị ha ọ bụ ebumnobi nke ha onwe ha ka ọ bụ ee, ebumnobi otu ndọrọ ndọrọ dị otu a mere ọzọ ọ bụ ya ka ndị ọha na eze na-ekwu ọ bụkwanụ ya mere unu asalachi ji buru isiokwu a taa bịa bụ ebumnuche otu ndọrọ ndọrọ na mgbagharị pati a na-ahụta ugbu a gịnị bụ ebumnuche otu ndọrọ ndọrọ dị iche iche nwere nye ndị ahụ ha chọrọ ịchị nye ndị ha ga-edu nye ndị ọ bụ ndị ga-asị na a ga-agba ọkụ ma nye mmiri ehe ma ọ bụkwanụ otu nke ọzọ ọ bụ ya ka a chọrọ ileba anya na nke taa m asị gị nọrọkwa ebe ahụ apụla n'ihi na nke taa anyị nwere ndị tozuru oke ga-eleba anya na ya bụ isiokwu onweghị onye ọzọ anyị na-ekwu maka ya na-abụghị ee nna anyị ukwu maazị ee, maazị mbadiwe okugo maazị ị salachi Ndewo onye isi oche ụmụ Abịa unu asala chi ya ya dịkwara anyị niile mma
Ee, na ngwụcha na nso nso ee, maazị Mbadiwe bụ Honorable Mbama nna anyị ukwu ị salachi ndewo onye isi oche ụmụ Abịa unu asala chi e ndewo ndewo ndewo ọhaneze ndị ọma unu ahụla ka ya bụ okwe si na-agba na nke taa bụ ebumnuche otu ndọrọ ndọrọ na mgbagharị pati dịka anyị na-ahụta ya n'ala anyị bụ naijiria n'oge ndị a ọ bụkwanụ mụ na ndị a tozuru etozu ga-eleba anya na ya ma tupu anyị aga n'ihu na ya bụ mkparịta ụka anyị ga-aga obere ezumike anyị lọghachite ihe omume unu asalachi ga-agakwa n'ihu biko apụkwana

ndị ọma unu emeela maka ịka nọkwa ebe ahụ na-eche nlọghachite anyị kpọmkwem n'oge ihe omume unu asalachi ụmụ Abịa dịka m kwere unu na nkwa anyị alọghachitela ịbọ anụ bụ ebumnuche otu ndọrọ ndọrọ na mgbagharị pati bụ ndị a na-ahụta na ala anyị bụ naijiria n'oge ndị a kpọmkwem na ịkọ n'ubi onye anyị bịara na be ya amaara m na ndị anyị na ha so ebe a bụkwa ndị nwetara obere mmasị ee maọbụ na ha nwere mmasị maọbụ ha na-esonye na ihe ndọrọ ndọrọ ndị a ee maazị ee okobo mbadire eche m na ịbụ o nwere otu otu ndọrọ ndọrọ i so na ya ya bụ otu ndọrọ ndọrọ a nwere ebumnuche eji hiwe ya maọbụ ntọala otu ndọrọ ndọrọ dị otu ahụ
ndọrọ ndọrọ ma ọ bụ otu pati anyị ndị akpọ ya mbụ ihe ahazi na ahazi iji chịkọta ihe ọbụla mbụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ime ka ebumnobi ndị mmadụ ịgara ọha ozi mfụta ihe nke ọma ijere ọha na eze ozi otu ndị mma ee ime onye nọ nga na mbụ onye otu pdp nke mbụkwanụ nke ndị achị abịa steeti bụ onye na-akwọ ụgbọ mbụ dr okezie ikpeazụ anyịwa anyị niile mgbakọrọ aka dịka ndị otu pati mee ya abịa bụrụ gọvanọ ịgara abịa ozi mbụkwanụ ka ọ na-agata taa ụwa niile ndị ahụ na ọ dị mma ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ pati a dịka eji mara ya otu pati mbụ ihe ndị ahazi gwefụta ezigbo mmadụ ga-anọchite anya ebe o hi bịa ịgara ọha na eze ozi nọchite anya wee kwuchite ọnụ gị ya bụ na dịka eji hazie na ha nwere ntọala ma ọ bụ ebumnuche ejiri hiwe ee e nwere we ntọala anyị nwere ntọala dịka a haziri ya ebumnuche anyị mbụ ta anyị mee ka ihe ndịrị ọha na eze mma ka a gaala ọha ozi ta obodo ndị mma ọ bụ ya mbụ ihe ke mbụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbụla ma ọ bụ pati ndị evu la obi eme ya ndewo ndewo honourable mbama ama m na o nwere otu ndọrọ ndọrọ nke i so na ya otu ndọrọ ndọrọ ahụ o nwere ebumnuche ka ọ bụ na a- a a gbakọrọ ha ọnụ ee, pụta sị na anyị bụ ndị dị otu a enwere ntọala enwere ụkpụrụ enwere ebumnuche ejiri hiwe otu ndọrọ ndọrọ dị otu a ndewo onye isi oche ndewo Um, dịka enyi m nwoke kwuru abụkwa m onye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke pdp otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla na nhazi nke ọchịchị onye kwuo uche ya na-enwe ebumnobi maọbụ nke ndị ọcha na-akpọ ideology ebumnobi PDP kemgbe a haziri ya ruo ugbu a bụ nke mbụ ime ka ọchịchị onye kwuo uche ya bata n'obodo anyị bụ naijiria nọgide anọgide nke abụọ ime ka mmadụ ka ohere nke mmadụ inwere onwe ya ya bụ freedom either freedom of speech or whatever human right ka eme ya ka o ruo ala mmadụ inwere onwe ya nke atọ bụ ime ka nri juo afọ dị nke anọ bụ ime ka udo dị n'obodo ka nchekwa na udo dị n'obodo tiri ihe ndị ọzọ ọ bụ ihe ndị a bụ ebumnobi nke ọchịchị nke PDP nke pati PDP ime ka ndị mmadụ nwee obiọma nwee nchekwa nwere nkwuru okwu nke onwe onye ikwu ihe bụ uche ya n'ihi na ntọala nke demokrasi ma ọ bụ ọchịchị onye kwuru uche ya ma o nweghị ohere e nyere onye ọbụla ikwu ihe dịka o si chọọ ma ọ bụ mmadụ nwee ihe duru mmadụ agaghị emegide ya ma ọ bụ enweghị nchekwa adịghị ihe ndị a adịghị mma and ọ bụ ihe ndị a bụ nlegide anya nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke PDP ma ha ga ikwu ebe a sị ihe ndị a bụ platform ya bụ ihe ndị a bụ nnọkọ eji achụ oche ọchịchị PDP bụ otu n'ime ya nke gbara ụbara n'Afrịka niile na o nwere ọtụtụ mmadụ ndị kwenyere na ụkpụrụ ndị a ndewo ndewo ndewo ọha na eze ndị ọma unu ahụla ya bụ ihe na otu ndọrọ ndọrọ ọbụla nwere ụkpụrụ nwekwa ntọala eji hiwe nwee ebumnuche ha bu nke bụ ime ka ọha na eze na-ekwe oyoyo nwetakwa n'ọnụ ikwu ihe bụ ebumnuche ha n'oge ọbụla ịnụla ya bụ ka anyị si na-abọkasị ya n'otu n'otu ọ ka bụ mụ na okugo mbadiwe na maazị chima mba ma ọnọdụ na-eleba anya na ya bụ isiokwu ee ọ bụrụ na m ege ntị ọfụma ọhaneze anyị egekwa ntị ọfụma anụrụ m na e nwere ntọala anụkwala m ka nke ahụ si gaa mana ọ pụtara na ndị mmadụ ndị na-esi na otu ndọrọ ndọrọ nke a gbafee na nke a n'ileba anya na ebumnuche otu ndọrọ ndọrọ ndị dị otu a ha na-apụ n'ihi na ọ- ọkwa ọchịchị eru ha aka ka ọ bụ na ha enweghị mmasị nye ebumnuche ya bụ otu hiwere otu ndọrọ ndọrọ ahụ maazị Mbadiwe ka anyị site na ya onye isi oche imeela dịka anyị nda akapa ya okwu ọnụ ya e, mgbe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dịka PDP na pati ndị ọdọ enwere wee nkwekọrịta bụ ha ekwere wee jụọ ozi wee dịka anyị na-ekwu nnwere onwe imeta eriju afọ nchekwa mgbe a bịara bịa etu iwere ọchịchị eh, ndị ka nọ n'ime ya bịa hụ na ha ekwekọtara wee abụkwaghị ha dị wee mee onye mbụ onye jidola isi ga-asị la ọ bụ naanị ya ma ọ bụ ya nkara na ọ gakwaghị ime iwu nkwadoro onye nọ n'ime otu a nhụ na ahụ ndị otu adịkwaghị otu eji ka ahụ adịkwaghị ịga ya afụ chọọ ebe ọdọ pati ọdọ ọ ga-ịba nwere ike akwadokwa wee eme ihe a aka nchekwa na nriju afọ nke nke dị mkpa nye onye ọbụla bụ onye nwa afọ eh, Naịjirịa ịgafela pati hela pati ke gafeela kena iwu nkwadoro ya ọ bụghị hụ ọjọọ ma ọ bụrụ la ile anya na nga na-aba fọrọ kama ọ bụghị n'ihi naanị na hụ ọ da-achọ be na mbụ ọnọdụ ma ọ pozishọn na onwetafụ ya nga ime ya agbafụ gawa ebe ọdọ ọ bụghị otu ha dị eji eme ya. ile anya ma hụ unu nkara abụghị hụ unu ndị eme ị nwere ohere ọma ịfụ ga-akpazie with ndị ọdọ ịkwala pdp ma ọbụla apc gala upd upa ad ad ga garawa akpazie mana Gịnị mana- ike? mana ewela iwe ka m gbubiri gị ichere na na o nwere ndị ọzọ nọ n'otu ahụ gị na ga ha ga-enwe ụdị otu ebumnuche nwere ike ịnọkwa n'ime otu ahụ gwa ndị na-emejọ ihe sị "Mm-mm, na ọwụ otu a ka anyị kwekọrịtara na mmalite ka emezie ya emezie ichere na nke ahụ pụrụ ime kama isi ee n'ebe ahụ ị na-anọ pụọ n'ihi na o nwere okwu a na-ekwu sị na ekwensu maara ka mmụọ nsọ ya na-amaghị
ihe na-eji emebi ihe na ọchịchị ọbụla mbụ ma ọbụla otu ọbụla mbụ hụnu nka otu nji eme ihe ma adịghị ime ya nghọtahie nga ịdị hmm. mgbaghasị nga ịdị ịfụkwa nga ịdị ya mbụ ọ bụrụ na onye na-achị achị ahazighị eh, otu ya ka ọma bie ka ịyọ ole na ole kpọrọ ndị yara wee ga-echeghara ndị ọdọ bie mee ha wee nkara mbụ ha wee ga ime ma ọ bụghị ya onweghị isi afụlawe la hụ ekwekọtara ọ dịghị mgbe udo ngakwa ịdị la pati ya

ihe a abụchaghị isi n'otu pati fee n'otu pati abụghị mgbagharị pati mm. ee n'ihi ihe a na-eme ugbu a bụ repetition of history ihe na-eme na mbụ na-achọ imegharị ndị Igbo si otu m ji atụ ya asị ihe ihe eme na mbụ is a product of this thing this one is a product of this Buhari nke a mụtara nke a na 2014 PDP ndịrị achị dịka ha ọ na-ekwu nkwekọ PDP mbụ la ọ bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye kwuru uche ya hafụ mmadụ ka ahọfụta mmadụ achọrọ m ka ị mata na otu ụkpụrụ dị mkpa na onye kwuru uche ya maọbụ pati mbụ ịhafụ ndị mmadụ wee gwere aka wee họta onye wee nchọrọ so mgbe PDP nche la wee etoola from 1999 ana m ekwu nke a dịka onye naijiria mm. nke bụ eziokwu mm. ruo 2014 2013 ha enwewa mmasị na ịgbọtọ atụmatụ nke ịhọpụta mmadụ internal democracy mm. ha ebido menwa imposition onye a ka anyị chọrọ ma ọ dị unu mma ma ọ bụ na ọ dịghị unu mma nke a mere na 2014 pati ndị ọzọ CPC NPP AD abịakọta ọnụ sị ndị a emegbuwala ndị mmadụ ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ime PDP ka a na-akpọ taa RAPC ya bụ reformed APC members bụ ndị otu PDP ndị chere na dịka ịma atụ naanị Jonathan ka e nyere ohere ịgba fọm prezidenti n'oge ahụ nke a abụghị ụkpụrụ nkwekọ ndị PDP ọtụtụ ha ewere iwe banye na APC chụda PDP hmm. ugbu a ha eburu n'obi maka ndị Igbo anyị sị nwaanyị lụọ di abụọ ya ahọrọ nke ka mma ebumnobi ha bụ na a ga-enwe mgbanwe hmm. n'ọchịchị a ma ha bata hmm. mana afọ atọ ugbu a agaala kama mgbanwe ihe jọrọ njọ a na-aba ụba dịka anyị ga-ekwukwa ya ebe a abụkwa mgbanwe mgbanwe nke ọjọọ n'ime mgbanwe dị otu a ndị pdp a gbabara n'ime apc egwere ọ dị ka asị ee eh, oke ji hurry hurry gbaba n'ọnụ n'ọbụghị ya tụrụ na-ejikwa hurry hurry agbapụta so ha hụ na na ọ ka mma dịka ịtụrụ ịgbara ịtụrụ ilulu ọ ka mma gị na ekwensu ị ma irikọ karịa mmụọ nsọ na ị maghị maọbụ spirit na ị maghị so ha agbarala ọsọ gbapụtakwa na-alaghachi ebe ha nọ ọ bụghị mgbagharị pati ọ bụ ịsị bi- dịka ị lee ha rịọrọ arịrịọ sị ndị pdp unu eme anabata anyị n'ihi na ha mere mi- ha mere ha mehiere emehie ha mehiere emehie so ihe a abụchaghị mgbagharị pati ọ bụ ebe ọ bụ na ihe adịkwaghị mma ihe a butakwara Buhari butere ọchịchị Buhari chọkwara ibupụ ọchịchị ibupụkwa ọchịchị Buhari n'ọnọdụ ka a gbakọọ ọnụ mezie obodo anyị ndewo ndewo ọhaneze ndị ọma unu ahụla ka o si na-aga na nke ụ- ụ- ụbọchị taa n'eziokwu n'eziokwu ebumnuche otu ndọrọ ndọrọ na mgbagharị pati ịhụlanụ na ya bụ ihe anyị nọrọ ebe a na anyị ga na-amụta ọtụtụ ihe ụfọdụ eh, nweela ọtụtụ uche na aro ndị a na-atụgasị na nke a ugbu a abụghị na a na-agbagharị pati na ọ bụ dịka nwa mmefu ee ụmụ m ndị mmefu Yes. ee kọtara onwe ha kwete na ha echegharịala Yes. na ọ bụ ihe ha ji bịa rịọ mgbaghara ee ma lọghachitekwa n'ebe ahụ e siri zụlite ha Mm, ịhụlanụ ya gị onwe gị na-ege ntị ebe ahụ kedu ihe i chere banyere ya bụ ọnọdụ ị kwenyere na ọ bụ na nwa mmefu akọtala onwe ya ma lọghachite rịọ mgbaghara mmehie ka ị kwenyere na ọ bụ na ihe e kwerekọtara na mmalite ihe a tụrụ n'ahịa abụkwa ihe a zụtara eh, ka ị kwenyere na ọ bụ na mmadụ enwetaghị ebumnuche ya mere ka ọ na-agbagharị n'ebe ọ ga-adịrị ya na mma ee n'oge na-adịghị anya ị ga-ahụ akara ekwentị anyị n'ihu igwe onyonyo gị gị kpọọ anyị gwa anyị ihe bụ ntụnye oke gị mata tupu oge ahụ anyị ga-agakwa ozumike ọzọ anyị laghachite ihe omume unu asaala chi ga-aga n'ihu biko apụkwala

ndị ọma anyị ji eme ọnụ ekele m unu n'ihi na anyị alọghachila n'ihe omume unu asaala chi ụmụ Abịa ọ ka bụ mụ na maazị okogo mbadiwe na honourable jide chima mbaama na-eleba anya na ya bụ isiokwu nke taa ọ bụrụ na ị bịabeghị biko ee, kpakọta nso n'ihi na ọ na ha aga nwayọọ ọ bụghị ọ na ha aga obere obere mana ọ bụkwa nwayọọ nwayọọ bụ ihe ahụ ama m ma ndị ndị a gụrụ asụpịrị sụpịrị nọ m n'akụkụ ebe a chọrọ ime ka m gwakọta ya bụ ihe ọ ga-agbara nye nsogbu o. mana ịga n'ihu na nke taa ee maazị Mbadiwe na anyị lere anya na izuụka gara aga a hụrụ na ee, onye aka na-achị steeti Benue bụ Samuel Ortom ee, si- siri n'otu APC gbapụta gbaba na nke PDP mana ọ dịkwa anya a na-anụkwa na ndị isi ọchịchị ime obodo iri na atọ esorola ya mapụkwa maba n'otu PDP ọ pụtara na eh, ndị a na-eso n'ihi na onye nọ n'isi ahapụla otu PDP banye APC eh, ahapụla APC banye PDP ka ọ wụ na ha ahụtazi ihe ha chọrọ n'ebe ahụ ma tupu ruo oge ahụ o nwere nọ n'ụzọ anyị alo ị saala chi aha gị na ebe i si akpọ asaala m chi gwatụ anyị aha gị na ebe i si akpọ anyị fada ya dịrị gị na mma Dịkwara gị.
Eh, biko achọrọ m ikele ndị Igbo na isiokwu a o kwesịrị ileba ya anya n'ihi na ndị Igbo sị na ụkpara na-ere ere a sị na ọ na-aha mmanụ enweghị ebe e bunara onye ọrịa ndị mmụ- mmụọ na-adịghị ma ndị Igbo kwuru otu a dịka onye nhazi ndị ah, ah, ndị isiokwu a ugbu a nọ n'otu unu nọ n'onye isi oche ana m ekele gị na ọ bụrụ na mmadụ nọ n'otu otu a na-emebi emebi ọ ga-aka mma ka ị nọrọ ka e mezie ya karịa ịgbapụ gawa ebe ọzọ n'ihi na ee, o nweghị mgbagharị ọbụla ị ga-asị ebe ọbụla ị nakwara ihe ahụ ị bụ ka ị ga-abụkwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ naanị ndị tozuru oke ndị nwere ndị bekee kpọrọ maturity na-anọ ya mmadụ dịka mandela oche weregodi cyril ramaphosa nso na anc ọ nọọla more than 60 something years na anc cyril ma ma ramaphosa na-achị south africa ugbu a jacob zuma the same thing ama m ịhụrụ ya emmerson mnangagwa anọla more than 40 years na zanu pf ihe bụdị mgbagharị mgbagharị a ọ dị ka o nwere ihe ndị a na-achọ

bụ na ihe na-adị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwere dịka anyị kwuru ebumnobi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụla ịnwekwa ka obodo dị mma nwekwa ndị bụ ihe ọjọọ n'otu o si bido nke ha ha chọrọ inweta ọkụ ha chọrọ inweta mmụta ha chọrọ inweta nchekwa onwe ndị nke na-achọghị ihe ndị a mana e nwere ihe a na-akpọ ihe mmụta nlere anya ndị bekee kpọrọ ideology ihe mmụta bụ ndị echiche ha ọ bụ ihe a ka a ga-eji na-echeta ha ihe ndị a bụ ihe ndị na-etufula n'ihi na ndị mmadụ na-achọzi ebe ọ ga-adịrị ha mma ọ bụ ihe eche mmadụ ọ ga-enwere ihe a na-agba wele wele nwere ebe ọ na-agbada ihe m na-arịọ bụ na ihe a bịatara ugbu a ọ bụ ihe ndị na-eke ndị ọgwụgwọ ime ndị ọ bụdịrị ihe ọma na-emebi ihe a ịnọta ịka ya echi gị gbafe ekwe ebe a esikwa ndị bekee na rolling stone do not gather moss ya bụ okwute na-agba gburugburu ya na ahịhịa okporo ejighị efule

n'eziokwu ka m na-ekwu udo dịrị unu dịkwara gị fada nwaubani imeela maka ntinye oge gị ndewo fada nwaubani imeela ihe chatara ego nri ya ha anyị ndị aka ụka ya mbụ la mgbagharị la pati nwere ebumnobi ọ bụrụ na onye isi nji ụgbọ a na-ege ntị na mkpesa niile a na-enye ka a hazie ihe ọ gaghị ịnọ otu n'ihi onye ọbụla nnọnụ n'ụzọ oge atọ e nwere ọchịchị mbụ executive legislative and judiciary were atọ ndị a enwee nghọtahie wa bịa kalata ọnụ mee ka ha ka elebe ya anya ka ọ dị mma onye kena ndịkwa na-akwụile onye kuku onye kenda akwụile onye kuku na ogo otu o si dịrị otu osisi ejighị afụta guzoro sị la ya bụ nna m ọha ọ ga-emebi ha la aka ọdọ mgbasara benue steeti dịka onye isi oche njụrụ m ortom nwere ihe niile mbụ eh, eh, eh, zuru ezu iji gafee la pati ọdọ ma onye nkwadoro ya ka udo ndị ọ bụghị la ọ bụ ihe banyere ya ma ọ bụ na ezinụlọ ya mbụ o si gafee pati ọdọ ortom fụtara ihe la apc dịka onye isi ọchịchị steeti la benue steeti la naijiria la apc ortom fụtara ihe ee mgbe ebidoro bịa nwee nghọtahie maọbụ mgbusi la benue steeti dịka onye mfụtara ihe ọ gbakwujere onye isi ala mbụ onye isi pati buhari rịọ arịrịọ bee anya mmiri akụ na ahụfịa la tv sị lekwa ihe ndị emenụ nye na anyị nchekwa ọ dịghị ntị egere eghe a da-egbusi ndị nọ n'okpuru ya ya ndị ebe akwa na ogolo adaraba egbuo ozu mmadụ aghọ aja duta ọ dịghị onye isi ala mgwara ya labụ ga-eme udo ndị garawe ndị n'oge a ortom ebi ewe iwe ndị niile ọ da-achị m fọrọ m wee nwee mkpebi la wa agaghị ịnọkọ la pati kena a gwara wee sị ma adị ya wee baa la nchekwa ndị ire la nriju afọ ndị ire la ịga skuulu ndị ire la ọbụkwara hụrụ ndị ahụ ya abịa n'ogo la ọ gafere ndị yara wee soro achị agafee ndị ogo lokal gọọmenti adịkwa ewe niile agafee ba pati ọdọ mbụ pdp ihe ọ da-achọ mbụ nchekwa ọ bụghị ihe ka onye ihe ọ da-achọ mbụ nriju afọ la ọchịchị nke zuru oke ọ bụghị ihe ka onye o kwekwara nghọta na ndị ke na gbura mbụ ndị nọ na sineti ngafela pati ọdọ ọ bụkwa otu ihe ile otu adịwa eji ahazi iwu na sineti ekwute ihe gbasara ndị igbo nkwute okwu sị na ha ndị otu na-adịghị mma ndị awụsa ekwe wepụta wee ndị eme ụzụ abara agaghị ime ya eme adịkwa agwa anyị na ọ bụ otu naijiria ndị a mbụkwa ndị anyị kwefụtara obi anyị họpụtara pati niile dị iche iche ga-anọchite anya anyị kwuchite ọnụ anyị otu mpakara mba ekwe ewepụta okwu ọ bụ ya mbụ mmegide a la-adịghị mma onye isi ala na onwe ekwe na ada aka ya ama hụ ọnụ onye mma hụara ọnụ kwere ekwe na ihe ndị emenụ onye isi oche ọ bụ nga m nkara ya ndewo ee maazị mbama ahụla m na ee, ị kpụ okwu n'ọnụ kedu ihe bụ ebumnuche gị na nke a ọ pụtara na anyị na-asoro onye isi anyị gbara gawa n'ihi na ọ pụọla ka anyị nwekwa ike ee soro n'ihe a na-eme ka ọ bụ na enwere na ha sonyere na ebumnobi ee dị mma ma tupu oge ahụ onye akpọọla anyị karịa hello ị saara chi aha gị biko ọ bụrụ gị kpọọ anyị ee gbadata ụda igwe onyonyo gị n'ihi na ọtụtụ nọ ebe a na-akpọ anyị ọ ga-amasị anyị na ị gbadara ya nke ọma anyị enwee ike nụ ihe ị na-ekwu
onye isi oche ndewo nwanne m nwoke kwutara ọtụtụ ihe ndị m chọrọ ikwu nke mbụ bụ ka a mara na ihe a abụchaghị ortom bụ onye mbụ m lere anya ga-agbapụ na otu ndọrọ ndọrọ APC n'ihi ọ taala ahụhụ egbuola ndị ọ na-achị n'anya mmiri o beela ị lee nwoke ahụ anya ị ga-emere ya ebere taa ọ dịkwa efe ya na-aba ya n'ahụ ọ taala ahụhụ rịọ arịrịọ bee akwa onye isi ala achọghị ịma ihe a dị ka ọ bụ movement movement a bụ dịka mmadụ mara atụ reverend ọ mara atụ na amerịka e were amerịka na-amara anyị atụ na naijiria ọ naghị adaba na uche m n'ihi amerịka enweela ihe karịrị eh, narị narị afọ abụọ 200 years and advanced democracy so ugbu a ha enweela blọk abụọ ọ bụrụ na ị bụghị nke a ị bụ onye nke a ọ bụ ihe naijiria na-achọ ime metamorphosis onye naijiria na-achọ ịbata na ya n'ihi mgbe na-adịghị anya ọ ga-abụ ma ị bụghị onye otu pdp ị ga-abụ onye otu apc and ọ darịrị ọ ga-adị ihe abụọ anyị ga-ekwekọ ga-adị iche dịka ịmaatụ pdp kwekọrọ na eriju afọ pdp kwekọrọ na ime ka ndị mmadụ na-eriju afọ em dịka m mara atụ na 2014 o mere pdp ka ha ga-eme ihe ọbụla dị ha mma taa ha arịọla arịrịọ kwenye na a ga na-ahọpụta mmadụ site n'ụkpụrụ nke nhọpụta which is the normal principle of democracy ugbu a apc ha gbapụtakwara dịka mma m kwuru na mbụ laghachita nọ n'otu pdp mgbe na-adịghị anya o nwere ike bụrụ apc echi nwere ka ọ ga-abụ apc a ga-enwe ụkpụrụ pati ọzọ nke ga-abụ ma ọ bụrụ na ị nọghị na pdp ị ga-anọ n'ụkpụrụ nke ahụ achọrọ m ime ka ọha na eze mara ebe onye isi oche e nwere ọtụtụ ihe pụtara merenụ ọbụnadị ndị otu apc na onwe ha taa obi adịkwaghị ha mma n'ihi ka m were ịma atụ ọ bụrụ na ị bụ onye apc onye apc na ọ bụ ọchịchị nke ị laikiri mana gị bụ onye plateau steeti a na-egbu ụmụnne gị na ụmụnna gị na-avọ ha ka mkpi na-avọ ha ka anụmanụ ụbọchị niile ị ga-ekwenyekwa nọrọ na pati ahụ ị gaghị ekwe ị ga-asị ka e nwee mgbanwe ebe maka nọ na onye isi a a na-eze ya eze ka mgbọ n'ihi ma ọbụladị anyị na-ekwu okwu a taa ị maghị nke i kwuru taa echi ndị abịara vuru gị enweghị nkwuwa okwu n'obodo enweghị nkwado nke udo enweghị iriju afọ anyị ga-ekwu nke bụ eziokwu iriju afọ adịghị ndị mmadụ na-ata ahụhụ ọ dị ndị na-anaghị aṅụ tii ugboro abụọ ofu ugboro na wik ọ dị ndị na-amaghị ihe bụ isi ofe dị mma rie taa dịka m na-agwa gị eziokwu ị gaa na ahịa onye ọbụla nọsa na-ele ibe ya anya ego adịghị ugbu a ihe ha ji bata ideology ha bụ ka achụpụ corruption eh? ma ha nwa bụ product of corruption ego fashola wetara ọ bụ ihe e ji nye fashola isi ọchịchị atọ kacha mkpa n'obodo works eh, works eh, eh, power and whatever housing ofu onye n'ihi ụdị ego o butara ka e were mee ọchịchị eh wike sorry amaechi a na-asị na ọ bara na APC today n'obodo ya a na-evo ya evuvo na o vuru ego were buta APC abata so ekwekwana onye na onye na-enye ite ji akpọ onye onye gịnị inyi so ha niile bụ ofu ihe ugbu a o doola anya na ọ dịghị ihe ọma nọ n'ime ọchịchị ha
ndewo alo ị saala chi aha gị na ebe i si akpọ anyị Ọ dịkwala ọzọ.

ya bụkwara mụwa m bụ chief announcer emetụmba ahụ dị ike onye ụmụafọ ya bụrụ m agbabala pati ọbụla dị m abịa hụ na ndị nọ na ya bụ ndị mpụ na-adị ihe mkpume ka ọjọọ a bụ ihe ya ọgwa ka ọma weta adịghị ihe ọjọọ bụ ụdị abụ ibi ibi ndị

ihe mgbanyere ndọrọ eh, onye kwuo uche ya mbụ demokrasi anyị na-emụ ya amụ ka anyị kwenyekwa la ọ bụ eziokwu ee eh, so ọ dị mma onye iwe onye nsila nga ọ na-adị ya mma dịka m kwuru he na mbụ movement mmadụ niile nchọrọ ịbịakọta ọnụ gwefu ọchịchị na ala achọghị ịnụ mmadụ nyere kọtụ nyere order sị hafụ onye na-ata ọla alụ na ihe ụlọ ada ikpe kọtụ isii enye such judgment onye asịla agaghị ikweta ọla mee ya ma lab ma ọ bụ atọ ee onye a mbụ ịfụta la sineti gweli aka elu sị ndị ka anyị agụrụ nji ndị ka anyị mee n'otu iri ndị the next day polisi abịa evuru m nke a bụ na ọchịchị so ihe na bụ movement ọbụdịghị ma gwele anya na ihe ndị mere ọbụghị nanị la south even in the northern state Tambuwal afụla taa Tambuwal ga-ekpọ ndị nke ya niile fụọ Eh, the other day Kano State House of Assembly members niile mfụrụ afụ so ọ bụghị okwu ma ọ bụ Igbo ma ọ bụ onye Hausa ọ bụ okwu na ndị mmadụ sịla kena abụghị ndọrọ kena abụghị ọchịchị wo na onwe ga-anwụchịcha so they want to come to achọ ịbịakọta ọnụ chụfụ ha na-adịghị mma ndewo onye isi oche i sonyekwara ha nwanne m nwoke ndị aka epekele adịghị n'ụlọ ọkụ mgbe ma gbawara agba hmm. unu gara hụ nwa ntakịrị n'ihi ka ọ tọ m na kena mmere na National Assembly gbua nga-abụ ke ntakịrị ya a ga ngafe nga ebe aja n'ihi na aka mgba ndị a ji bịa na elu nke mbụ na abịara ahara we afọ anọ ọdọ a ga-aga emehe anya ọdọ onye ọbụla ejiri ibe ya aka lachị he anyị ndị aka mbụ onye ọbụla nwere ikike gaa gbara wahwe tụọ dị na-atọ ụtọ ọfọ na-emefu ha ịtọ ị mara ha ga-ekala ya dịka ọ nọ na ọ dịkwa ndị steeti ọdọ lekwanụ mmegha n'Imo ndị dimkpa we ndị agbasịda aga yesterday ma ọ bụla ị ga-emara announcement ị ga-ehụ na Ohakim nchịrị Imo agala APGA APGA ọ dị ihe ọ hụrụ na ụzọ ka ọ dị adịghị mma anyị ndị aka mbụ ọ bụrụ na onye ndị achị Naịjirịa mere ihe na hazie ya otu ọ dị mma i kwuo okwu aṅaa ya ntị dịka onye fada nkwuru na mgbe ọ kpọrọ o ji ndị ala bekee maara anyị atụ anyị abịa ọbịdị ga-abịawa na he mgbanyere nhazi ọchịchị anyị na ndị ala bekee enweghị ndị ama ndị ọchịchị na-aka n'ihu ndị ka opposition eji wee nwee akwụkwọ ndekọta adaede uche onye ọbụla ma ndị ke nsịra wee kweghị ma ndị ke nna na adaede ndị nwe iwu ndị ahazi ya na-eleba ya anya bụlala ọnụrụ ohu afọ a gasị iwefụta ndị atụmatụ kewe nka mma kara ka ndị ke nna anụ gụrụ ya n'ihe anyị enweghị ihe ndị otu obele ịbara gị nha ịbachara gị kpọrọ ụmụnna gị gba onwe gburugburu ihe ọdọ na-eji eme ọchịchị naijiria mbụ onye nnọnụ omekwamekalachi otu ndị ke na bụ omume ndị ọdọ ngwere ọchịchị wa abịakwa bịa kwụọ ụgwọ ọhụrụ ndị ka emerewe anyị agaghị inwe ọchịchị na-aga aga
ndewo ndewo ọhaneze ndị ọma ọ ka bụkwanụ na asalachi ụmụabịa ebe anyị na-eleba anya na ebumnuche otu ndọrọ ndọrọ na mgbagharị pati dịka a na-ahụta ya n'oge ndị a ọ ka bụ mụ na maazị okugo mbadiwe na honorable chima mpama na-eleba anya na ya bụ isiokwu ee nna ukwu dịka ahụtara oke nnukara nke mgbafu na pati na izuụka gara aga onye isi ala sịrị na nke ahụ anaghị eri ihe nri n'ahụ na ọ bụrụ ya na ọ naghị enye ya mmekpa ahụ ee ya sị na ya na-agọrọ ha ọfọ ọma ebe ọbụla ha na-abanye na ihe ha na-eme ee na ihe merenụ ha ji hapụ nke ha nọ pụọ onye isi otu pati apc sị na na ọ gaghị achụ ya ụra ee, maka na ndị mmadụ pụrụ kedu ihe i chere banyere nke ahụ Ọ bụ okwu nkasi obi ya bụ okwu nkasi obi n'ihi na tupu ee, onye isi ala ekwu okwu a o nwere nzukọ ya na Saraki na Dogara na ọtụtụ ndị a niile pụrụ apụ abalị tupu ya ihe ahụ emee ọ rịọrọ ha arịrịọ dị ike ọ gbalịrị ike ya dịka okenye ma eleghị anya daa n'ala rịọ mana ndị a sị eh, ka m quote Dogara ọ sị na ha enweghị confidence na ha enweghị na ha agaghị atụkwasịli onye isi ala obi ime ihe ndị o kwuru ma o mechaa ị ma na onye nọ nkwụ ọka n'ukwu na-ama ole ọ chara ha nwa ruru ya nso nọ nụ okwu ya n'abalị nụcha okwu ya n'abalị pụta n'ụtụtụ kpọrọkwa ndị otu ha niile na-apụ gosiri na ha ahụna na nsogbu dị Em, nke a bụ okwu nkasi obi ka m kwuokwa n'ebe a otu nsogbu ndị apc nwere taa mbụ okomoko nke em, oshiomhole marakwa ihe m kwuru ebe a na 2014 ihe kwadara 15 ihe kwadara pdp mbụ impunity achọghị m ịma onwe onye iko eko ha were sọsọ jonathan mgbe ahụ chewa n'ihu ndị ọzọ agbaa ọsọ taa ihe apc na-eme n'ihi oshiomhole mbụ product of impunity enyeghị ndị ọzọ ohere ịdọ ọchịchị isi oche oshiomhole ahọrọ ya kpụrụrụrụ mere ihe ọbụla e mere o tụba ya n'oche akpụrụla ya n'aka n'aka kọ n'aka n'aka ma ọ dịghị mma ma ọ dịghị njọ ma ọ dịghị mma ma ọ dịghị njọ ya ghọọ chairman ọ bịa na-ewe ndị ọzọ iwe na-enye gị o- mgbe ọbụla i mere ihe ọbụla gbasara demokrasi bụ ọchịchị onye kwuo uche ya ihe ọ fụtara na nkọwa ya simple nkọwa ya bụ participatory ọ dị- o mere ka ọ ga-eme Onye ọbụla ga-etinye aka. onye ọbụla ga-etinye aka tinye ọnụ tinye uche mgbe ọbụla i wefụrụ atụmatụ ime ka ndị mmadụ kwuo uche ya kwuo uche ha were aka ha chọọ onye dị ha mma dịka ịma atụ ngwa ngwa Dr. Okezie bata n'ọchịchị n'Abia steeti ọ dị ihe o mere e jibu TC TC mgbe position onye adịghị mma gọvanọ eti ya achịwa unu ya asị mba ka a gosi ndị mmadụ ihe bụ ọchịchị onye kwuru uche gaanụ kpọta onye dị unu mma eme election bịa enwe local government chairman na-anọ afọ abụọ ugbu a nke a bụ otu n'ime ụkpụrụ a na-achọ ịhụ n'ọchịchị ugbu a nke a bụ okwu nkasi obi ọ na-asị na ọ na-echu ya ụra ụmụnne gị niile ndị enyi gị niile a na-afụsị na-eme gị tọọ ịhụnanya o kwuru na kano steeti kano steeti bụ ebe APC ji aba na ha ga-emeri ugbu a eh, ha na-agwa Kwankwaso ha na-agwa eh, onye kasị na ọ chọghị ma na ha ga-ewin ya sị ya na ọ bụ asị na Buhari agaghị ewinikwa na kano so ka o doro anya ugbu o doola onye isi ala anya na ọ dịghị ụzọ ya ga-emeli o dokwara anya dịka m chọrọ ịtụ ilu ebe asị ihe a ghọtara n'oghe eze ọ bụ ilu m chọrọ ịtụ na-alakwa n'oghe eze ọ naghị eju afọ ihe butara ihe butara Buhari Buhari ahụkwala na ihe butara ya na 2015 ụgbọ ahụ butere ya ụgbọ ahụ bụ ụgbọ mass movement anyị ekweghị anyị ekweghị otu ụgbọ a abịakwala taa ọ ga-eburukwa ya laa butakwa onye ọzọ so ọ ga-apụ n'ihi na anyị agaghị anọ ebe okay anyị agaghị anọ ebe a kwuo Ụmụ agụ ahụ. ee but nke m na-ekwu bụ eziokwu bụ na mgbe ọ na-asị na ọfụfụ ha na-afụ adịghị ewute ya ọ bụ asị kama ọ bụ dimkpa ọ gaghị apụta n'ezi bewe akwa o kwuole ya dịka dimkpa ma ọ na-ewutasi ya ike ndewo ndewo ndewo ee tupu ama m na ị ga-adọrọ nke ahụ mana o nwere ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị ọ bụrụ na i lee anya n'ụbọchị satọde gara aga ka aka na-achị steeti eh, Kaduna bụ El Rufai kwuru na ndị niile a na-agbapụ bụ ndị eh, jupụtara na mpụ ndị niile si na eh, APC na-agbapụ bụ ndị jupụtara na mpụ n'ihi na onye isi ala ekwuola na o nweghị onye ọbụla na-eme mpụ ga-ala a ga-ahapụ otu a na ọọ ihe merenụ ha ji were ọsọ na-agbapụ ile ebe ha ga-ezokpu onwe ha ka onye isi ala hapụ ịkpọgharị ha ma ọ bụ nyochawa ha i kwenyere na nke ahụ onye isi oche ndewo ndewo ndị igbo nda asị onye nga ilu ụlọ ọgwụ ya gụrụ enwe ele ee ile anya na ihe mbanyere ihe El-Rufai kwuru ada ewekọta ihe ndị emewe n'ihi na ee nsịkọ mmara na ọnya ụkwụ ya na aka ya ọ fọrọ ole ọ bụrụ na ọ ghọtara ha ọ dị ọ ga-ema na mgbe ndị dimkpa ihe na pati wee ada afọsị ile anya ọha ma ọ bụ ndị kewere anya obe mfọrọ gafee la pdp and obe a mgbe ebe eji enwe olileanya na wee mbịata ọdọ ya esiri otu aja pụọ mgbe ọ bụụrụ ihe na na eh, abuja ọ dị onye mmere isi ike o mere bụ El-Rufai ha anyị nda aka ụka mbụ la ngafe gara abịata abịata ugbu a mara ntakịrị ya ndewo Ndewo.
ndewo ee maazị ee honourable mba ahụ i kwenyere na ndị ahụ dịka El-Rufai ji kwuo na ha bụ ndị na-eme mpụ n'ihi na onye isi ala kwuru na ha agaghị ala na nkịtị na ya agaghị e- e- eji Em, ịkpapụ ha o mere onwe ya contradict n'okwu ahụ mgbe m nụrụ okwu achịrị m ọchị n'ihi kemgbe ọchịchị APC bidoro ihe anyị na-ahụ mbụ ndị niile to mbụ ndị mpụ ndị ịbalagila APC ga-enwere nchekwa nga na mbụ public domain aga m ikwu ha niile but ama m na aga m ekpọsili aha ndị we mma ma Abia steeti o ma la other part of the state la join ya na APC n'ihi ka ekpuchie wa ekpuchiri we amana m atụ Amaechi Amaechi m kwesịrị nọ na trial by now n'aka EFCC ha ekpuchiri ya bụ la ọ nọ na APC amana m atụ even eh, Oshiomhole ịmara ọ dị human right lawyer ndere petition against him kemgbe nye ndị efcc ka ahụ niile ozuru ekpebeghị ikpe because ọ bụ onye apc so ọ gara ọ bụrụla ndị na adịghị evu n'obi inyere naijiria aka ka anyị fụọ n'ohu agadi wee fụla apc agara nọkwala apc because ọ bụ nga nchekwa wee gara ịdị wee fụ mbụla ekwenyere wee sị wee mbugodi ndị ọjọọ sị kpee nụ we ikpe ahụ ka wee nwụọ abụghịla ezi ha ha o kwuru mbụ mmadụ amakwa ha la ọkpe ma nwa nwatakịrị mma karịa mma asị magbuola onwe amaghị ọ ga-egwa ndị ahụ ma ọ bịa ọ gaghịrị asị la abụwe ndị mpụ n'ihi a chọrọ nga a hụrụ a ga-ehụ mpụ ọ bụ la ime apc n'ihi na ọtụtụ we mgbabarala apc taa nụrụ obodo ka anyị na mba abia steeti ọtụtụ ndị anyị nche mbụ dimkpa nga na mgbabala apc mgbabara tawegowe nji nnọkwa were akpawe ndị we Ọbasi ndewo ọhaneze ndị ọma asị na nke ahụ abụghị eziokwu n'ihi na ee, ihe a na-ata aja aja eh, ihe a na-ata mgbụgha mgbụgha na aja dị ya ee, ọha na eze ndị ọma ọ ka bụkwa otu ahụ ka o ji na-aga ọ bụrụ gị ile anya n'oge anyị oge anyị na ha akụ kparapụ kparapụ ee o- o- o, maazị mbadiwe a na-ahụta n'oge ndị a na ọtụtụ ndị na-abanye ịchọ ịbụ ndị ọchịchị ụfọdụ a na-ewere ee, ka e were enweta ikike mana a na-akọwakwa na ụfọdụ na-abanye ya bụ n'ihi na a hụrụ na ọ bụ ebe kacha nso e si enweta ego karịa ịrụ ọrụ maọbụ ịgara ọha na eze ozi i kwere na nke a ekwenyechaghị m n'ihi na onye isi oche ndewo n'ihi na ihe e ji mee ọchịchị bụ uche ya mbụ mgbe ọhaneze nọ na mgbara egwefeta ọ bụ ịgara ozi onye ozi nwekwara ụgwọ ọrụ enwere iwe hụrụ ịnọ n'ụzọ anyị ka anyị were dịka onye ikpeazụ alo ị saala chi aha gị na ebe i si akpọ anyị ị saala chi aha gị na ebe i si akpọ anyị

ndewo nna anyị ukwu dịka m da aka ee nna anyị ukwu i meela lekwado ha ndị aga na ee onye ọbụla a họpụtara sị ya gaa nọchite anya either from the senatorial zone ma ọ bụla any level la party nna apịala ya aka hụ na ọ bụ onye ga-egata ozi ya ka ọ da abụrụla ivuru la obi akpaka onwe gị ọ bụ ya mbụ ị gaala kembụ chigara gị ọdọ ndị a ntile gasị ya ya ma gị lọgharịa tụ onye gị na nga ọ bụ ịgara ọha na eze ozi n'ụzọ nkwụ ọtọ mgbe jonathan malitere la bayelsa in just 11 years la nọ nọ ga bụrụ vice president la party well ọ dị ndị la nọ na la political party over 15 20 years without any position even from the local government ihe m da aka mbụ la ojije ozi la pati ma ọ bụ ịga ịnọchite anya ojije ozi ya abụghị ihe akpa onye ọ bụ ịhụ na hụ ya ekwekọrịtara ịgara ọha na eze ozi ihe ndị a fụta ihe ndewo Ndewo. ndewo ee n'otu nkeji n'ihi na oge anyị akụpụla o kwenyeghị na ọ bụ iji chọọ akpa nke onye kedu ka a ga-esi gbanwee echiche ndị mmadụ ịhụta eh, ọnọdụ ndị a dịka ịchọ ọchịchọ nke onwe ndewo onye isi oche ama m na eh, taa gị zuru anyị ikwu ya yọrọ anyị ikwu ya mm. otu ihe mmụgwe m na-ekwuola ọtụtụ ebe la a kpọla m ikwu okwu mbụ a ga-eme ka ọchịchị ndị tụ nlọtụ ala la ha nweta ka ọ bụkwala ha nweta mbụ ha mmadụ ga-esi adọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị otu a dị ka ụka ndị si ndị National Assembly mm. enwere ike mee ya part time ị gaa nụ otu ugboro ugboro abụọ la ọnwa mm. ọ dịwa nchọchọ ha enye gị ga-ela ga-echọ ha ọdọ dị eme ekwenyere m ụdị ha awe so that ọ bụrụ na egwetutu aka la mm, oke ha eji gbawe gburugburu na oke okoko ndị na ya ilezi anya na ọ dịghị mma na ihe ga-ebịa abụghị ịserve ndị mmadụ nye ndị mmadụ ihe na-emewe obi ụtọ gị kporuola nke gị ma ọ bụ gị rụọ ha ọdọ ekwenyere m la beta ọ bụghị ya mbụ ihe eji eme mmadụ efụta ọ dị ọtụtụ mmadụ ee m bịara nụ to serve chịkọta n'ihi na adị m ịsị ndị naijiria jisi nụ ike onye ndị ịgba ọsọ onye ndị agba ọsọ ma gbadubeghị ọ gakwa ịda agbada ada ndewo ndewo ọha na eze otu mkpụrụ okwu ikpeazụ ee onye isi oche imeela la nchịkọta mbụ ka anyị mee ka obodo na ndị mma ọ dịghị onye ọbụla edila ozi ya ghara na ilekwasị anya na ha edila ega ha ọdọ ya succeed ndewo ndewo ndị ọma anyị ji eme ọnụ unu emeela ndị ọbịa anyị anyị ekele unu ndị niile kpọrọ anyị fada nwaụbani announcer si ụmụafọ nakwa nna anyị ukwu eze ji egbulefu tinyekwara ọtụtụ ndị ọzọ ndị kpọrọ anyị ndị anyị na-azaghị ọkpụkpọ ha unu ewela iwe mgbe ọzọ anyị ga-azakwa unu anyị site n'ebe a ka m onwe m kpọfụrụ iche ji na-asị